sister agencies include um, police yes. MOT civil, civil defense, civil defense. Yes. so in case m fụ ndị ọ na-abụ m na-aga n'ụzọ m fụ ndị a na-asị kekwa ihe ndị a na-eme n'ụzọ na ha bụ ndị road safety ghọta ọ nya me m ji wee jụọ so that the public ga-ama na ha bụ an assistant to you ịmago Federal Road Safety Commission all right that's very good i mean mụ nwa na onwe m sef adịkwa m guilty of it then ihe ọzọkwa dịkwa ka ibe ya dịka free vehicle check okay ndị road safety na-ewepụta ihe ndị dị otu a o nwere izu ụka a ga-eru otu a asị ọ wụghị sọ booking ka a ga-aga n'ụzọ for offenders remember offenders are not our enemy ha awụghị ndị iro anyị ndị ọbụla dara iwu okporo ụzọ ha awụrọ ndị iro anyị then ewepụta this eh, free vehicle check anyị na-aga na park ga na-agwa eh, echeki vehicle ha anyị ma na ụfọdụ nwere ike chi ụtụtụ fo nnọọ ha tinye ha n'aka in ignition ha emuvuo ha ga-ama ma engine oil ha na-arụkwa ọrụ. nwee nke a gbasara ya but ị bịa nnọọ bịa sị na lekwa ihe anyị bịara ime Mm. and ka anyị na-eme ka anyị na-adọkumenti ya so ihe a wụ ụzọ anyị si enyere ndị customers anyị aka alright um, so ị na-achọ ịkọwa kịta na kedu ihe bụ ọ- ka m jụgodu first of all kedu ihe bụ ihe ndị ahụ ndị na-agba n'okporo ụzọ kwesịrị ịrecognize ka ha hapụ ịbanye na nsogbu
ndewo nwaada daalụ onye ọbụla bu ụgbọala pụta n'okporo ụzọ hmm. nke mbụ o kwesịrị ilebara ụgbọala ya anya hụ na ọ dị n'ụdị kwesịrị ekwesị ọ ga-enwe ihe ndị oyibo kpọrọ fire extinguisher hmm. ọ ga-enwe spare taya n'ime spare taya ọ ga-ahụ na nke bụ spare na o rijuru afọ na ikuku nọ na ya nke ọ ga-abụ ihe mberede mee o nwee ike iwepụta ya tinye na ụgbọala then onye ahụ ga-adị njikere itinye eriri eji akwọ ụgbọala nke ndị Ya bụ oyibo kpọrọ seat seat belt ndewo then onye ahụ ga-enwe akwụkwọ ikike eji akwọ ụgbọala nke bụ driver's license nke a bụ ihe izizi onye ọbụla kpọrọ onwe ya driver kwesịrị inwe then onye ahụ ga-ahụkwa na akwụkwọ ndị o ji anya moto ya vehicle papers na ọ dị in order ha ncha zuru ezu site na vehicle license roadworthiness insurance na ndị otu ya ndị ọzọ then onye ahụ ekwesịghị ịbụ onye na-agba ọnwụ ọnwụ nke ndị oyibo kpọrọ over speeding n'ihi na ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ na-abịa na-esite na mmadụ ịbụ onye na-agba ọnwụ ọnwụ then nke ọzọkwa bụ onye ahụ ekwesịghị itinye isi mgbe ọ na-ekwesịghị itinye ya bụ wrongful overtaking Yeah. ụfọdụ ga-anọ n'ụlọ ị chọrọ ịga ozi ihe dịka 9 ị ka nọ n'ụlọ 8:50 mgbe ị na-apụta onye ahụ ga na-enezi elekere ya anya kama ị nọ na-ahụta ihe ndị na-eme n'isi so ọ hụ ebe ọbụla ụzọ kpọkwara ya etinye isi ozugbo ka ọ gawa then nke ọzọkwa ndị na-anya ụgbọala kwesịrị izere ịṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ mkpụrụ mmiri ma ọ bụ ihe ọbụla a na-etinye n'isi n'ihi na mgbe onye ahụ mere ihe dị otu a ihe ndị ahụ ọ ṅụrụ bụzi ihe na-eduzi ya ọ mazi ihe ọ na-awụ chefuo ndị na-asị gị ee na ọ ṅụrụtụ ofu shot ọ na-afụ ọfụma Mm. o nwerọ ihe ọ na-afụ itinye ha n'ihe n'isi o mega affect ka i si afụ ụzọ mgbe ahụ onye afụzie trailer kama ọ ga-akwụsị o chee na ị ọ na-afụta na ị ga-amịba wụpụta Mm. ozugbo ọ bụghị eziokwu so ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ megoro bụ ihe ndị a niile bụ ihe na-akpata ya then ọzọ bụkwa management ihe siri ike moto gị na-enyetụ gị mkpọtụ ụfọdụ sị ka m manejie ya gaa m nata m mee ya ọ dịrọ mma that management ebutego ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ e kwesịrị izere ya Alright. Mgbe m ga driving school, the first thing a gwara m bụ wear your seat belt. Biko, achọrọ m ka ị gwa ha. A lot of people na ha na-aga n'okporo ụzọ. Sometimes m na-echeta, mụwa na-echezọkwụdị echezọ. but ama m na ọ nchetakwa n'ala ya ntị na-enu ndị ga driving school because o nwere a lot of people bụ n'anya ka ha ghọta wee nyawa moto I can drive. I can Abanye. drive. i chezọzie na seat belt will help in a lot of ị mago road accident ọbụla kịta na ịpụta ị na-afụ na lack of eyighọ seat belt bụ ihe cause biko enlighten ọha na this seat belt and ihe ọ bụ na i yirọ seat belt gị ihe ọ ga-akọsụ Ndewo nwaada. daalụ otu onye m ma na-abụrụ akụkọ ihe mere o ji nọrọ ndụ rute taa bụ n'ihi na o tinyere eriri ụgbọala ya bụ seatbelt dịka ihe atụ ọ bụrụ na accident a na-akpọ ya accident anyị nwa na-akpọkwa ya road traffic crash ọ bụrụ na o mee maybe nwee ihe dịka na moto adaba na ditch o nwee ka moto si somersault i neba anya n'ihe mere ebe ahụ onye nọ na seatbelt ga-aka dị safe than onye na-anọrọ na seat belt n'ihi na o mee like somersault ahụ seat belt ahụ ga-ejide onye ahụ Mm. ọ ma mapụta na isi na window dapụ maọbụ ije buru isi ya kụọ pụọ ofu n'ihu ebe moto maọbụ buru obi tie n'ebe dashboard so ya ihe seat belt na-eme so ọ bụrụ na anyị nọrọ na ya Mm. ihe megodi ọ ga-ejide gị ruo mgbe ihe ndị mechara mere so onye ahụ na-agwa gị ihe mere moto ha nara enu ya nọrọ na ana ụkwụ ya chinye n'elu bụ ya na di ya nọ safe n'ime moto ahụ gịnị nyere ha aka n'ihi na ha nọ na seatbelt ndị gbatazi rescue ha was able to open the car dọbizie seatbelt ahụ dupụta ha na ndụ nwoke ahụ abụghị onye road safety mana o tinyeziri ọnụ n'izi ozi ọma gbasara ihe metụtara seatbelt na ọ zọrọ ya ndụ so others to do what learn and always put their seat belts okay ah, gị onye ọma na-ege m ntị ndị m ji eme ọnụ unu anụgo ya anyị ga-aga obere musical break mana agwa m unu ebe na like ogologo akụkọ maka na a sị na ogologo akụkọ adịrọ n'ụka mgbede eyi anti chinazọ na-agwa gị ogologo akụkọ adịrọ n'odenigbo ka anyị ga kpọọ ọ ga-adị ka ọrụ ebube by the time ị ga-egecha program a taa i wee kpọọ m i wee hafee sị m hey anti chinazọ na ị mụtakwara ihe ị ma na m bịa echi niile na m na gị ga-enwe two aside anyị ga-akpa nkata so ka anyị ga- ka anyị ga gwuo obere egwu patty obasi m na-anachieta azụ mgbe m nachetakwala azụ anyị ebidokwa ajụ m ga-ajụkwa ha ka dịkwa gị nwa akpọkwa na o nwere ajụ i nwe for them of course ị ma na ị ga-akpọ m ị ma line ị ga-eji nweta m mana first of all tụlegodu were uche gị gbakọọ wepụ ihe niile anyị kpa n'ụbọchị nke taa just so far then ị kpọchie m azụ mgbe anyị ga-anachite azụ ọ bụ i nwe any question for them na-abịa agakwana ebe ọbụla ị nọ na volt 104.3 fm odenigbo bụkwanụ program ị na-ege onye ị na-anụ onu ya bụ anti chinazọ enwekwa m my two special guests mgbe anyị nachetala azụ anyị ebidokwa